welcome to malawi news brief ndikupatsirani zimene ayankhula richard chimwendo banda kumwambo okumbukira john chilembwe ulemu waukulu kwa inu a president a dziko lino la Malawi, Your Excellency Dr. Lazarus McCarthy Chakwera. Ulemu Mayi Monica Chakwera, mayi wathu wa fuko la Malawi. Ulemu a Speaker a nyumba ya malamulo madam catherine gotani hara komanso ulemu waukulu kwa inu wamkulu wa mabwalo a makhoti bambo rizine mzikamanda ulemu nduna zonse za boma zimene muli pano amenenso mumayendetsa ofesi ya president mayi colleen zamba a president a pim komanso mpingo wonse wa pim ulemu wanu a president mwachidule mundilole ndilemekeze kupezeka kwa mafumu akuluakulu ndi ang'onoang'ono komanso onse azipani zosiyanasiyana koma popangila wena amakalemba kuti chimwendo sanamzindikire nankhumwa anali pompo ulemu wanu anankhumwa ulemu wanu dr kabambe ulemu wanu ulemu amwanamveka komanso mzanga amene wangoyankhula kumene A President nduna zanu zitakhala pansi pokuperekezani ku mwambo umene mumaulemekeza zaka zambiri zapitazi chaka china chilichonse, chaka chino cha number 8 ineyo ndikuzindikira koma ena amati Musanakhalenso otsutsa boma mmabweranso kuno ngati m'busa. Muli otsutsa boma mmabwera ngati leader of opposition. Tsono muli president mukubweranso chaka ndi chaka. Nduna zanu lero zaphunzira phunziro loopsa kwambiri nde nazonso zatuluka zakutsatani. abwera mwaunyinji ndipo atachita limodzi limodzi nawonso apereka ndalama yokwana 10 miliyoni kwacha yoti ithandize pamalo ano apurezidenti kuthokoza kwa ine kunduna ndiyambira mpingo wa pim Akapita mtsogoleri, oyendetsa gulu amakanika kuliyendetsa. Koma zimene taona ife nzoti mpingo wa PIM ndi utsogoleri wawo mothandizidwa ndi Ambuye akuyendetsa bwino mpingo wawo komanso akukumbukira amene anayambitsa masomphenya amenewa amene ali Rev. chilembwe ichichi a president mmalo mwa unduna wa local government unity and culture ndimati ndiwathokoze ndiwayamikire atsogoleri onse a mpingo wa PIM poyendetsa mpingo pamakhala mavuto ambiri ochuluka. Mbusa akavala chimene wavalachi ifeyo timangoti zonse zake zili bwino, koma mkatikatimo mumakhalanso muli mavuto, amakhalanso ndi zopsinja ndi mafunso osiyanasiyana. Kawirikawiri azibusa amakhala ndi mtima woti atitsogolere ife, koma ifenso ngati nkhosa eh, timakhalanso nthawi zina ovuta ndithu. Nkhosa zake zomalumpha waya, zina zipita uku, zina zipita uku, koma m'busa amangopirira mpingo kumapita kuchitsogolo. Chimene chimakubweretsani kuno a president si mpando muli nawo tsiku la lero, monga ndanena kale kuti mmabwera chaka ndi chaka, zaka 8 tsopano zimene ine ndikukumbukira. Chimakubweretsani kuno ndi mzimu wa Dr Rev Chilembwe komanso aja adaphedwa chifukwa chomenyera ufulu wa dziko la Malawi. Mkulankhula kwawo ajawa amatipatsa mbiri mu chaka cha 1890 kapena 1900 nkuti Chilembwe atapeza kale ma degree awiri. A president lero timaona munthu wonyada wa degree imodzi ya 2024 2025 koma chilembwe 1890 ma degree awiri komanso munthu wokwera ndege kupita ku america 1890 sanali munthu wamba atapeza ndalama zake anakatha kubwera kumalawi kuno kugula munda wake timaona anthu akafuna kuti adzipatule amamanga mpanda kukakhala kwaokha chilembwe anakathanso kutero Koma ataona kuvutika kwa anthu ake, ananena kuti, Aa, ineyo zanga zili bwino, koma ndimenyere ufulu wa ndani kodi? Wa anthuwa. Chifukwa cha chimenecho, Chilembwe anamenyera ufulu mpakana kuphedwa. Nde mukamabwera kuno, mumabwera ndi mtima wolemekeza zimene Chilembwe anachita. Osati ndale kapena kuti mtchuke ayi. Chifukwa muli m'busa mmabwera. Muli otsutsa boma mmabwera. Muli president mmabwera. Kwasalanso zaka 5 zina mukhala mukubwerabe kutsogoloku. Mudzibwerabe chaka ndi chaka a president kuno ngati president wa dziko la Malawi. Koma ndimati nditero polemekeza mzimu wa Rev Chilembwe. Choyamba chimene amafuna Chilembwe chinali choti Amalawi tonse tikhale pamodzi, tidziyenda limodzi. Akuti anali Muyawo, mkazi wake anali m'mang'anja, amatero m'mbiri muja. Koma mmene amamenyera ufulu umenewu amamenyera Mlomwe, Mchewa, Mtumbuka, Msena. Aliyense amene amatchedwa Mmalawi akuti Amalawi sakulandira ndalama zabwino. ndiwathandize. Amalawi akapita kunkhondo sizikuyenda, ndiwathandize. Mzimu umenewo ndi umene umakupangitsani a president kuti mudzibwera. Mumabwera kuno chifukwa cha mzimu wa Chilembwe umene uli wophunzira, tamva m'mbiri muja adayambitsa ma primary school. A president nchowawa kuti tsiku la lero mwana mu chaka cha 2024 azikaphunzira pansi pa mtengo. pamene chilembwe ankamenyeranso ufulu wake uti omwewo a president ndikuthokozeni kuti mumapulogalamu anu mwayamba kumanga nyumba 11000 zoti ana aphunziremo ma school block amene mwayala dziko lonse izi mukuchita kulemekeza mzimu wa chilembwe chilembweyonso a president ataphunzira tertiary education Anadziwa kuti munthu kuti achite bwino ndiye kuti achite bwino. Adamtenganso mnzake Malikebu kuti nawenso pita ku America ukatenge maphunziro a ukachenjede. A president mzimu umenewo tauona. Inu chikhaleni mtsogoleri wa dziko la Malawi, university ya Malawi, college ya Malawi sinatsekedweko olo tsiku limodzi chifukwa mufuna ana akuno ku Malawi aphunzire. Ndikuthokozeni mwapadera kuti pano muja amanenera kuti kuli nkhawa ya njala Kholo kuti likapeze ndalama likagule chimanga tsiku la lero, litumizenso mwana ku sukulu tsiku la lero, nzovuta. January sazoloweka. January adampatsa dzina, sadapite ku nkhondo koma dzina lake ndi General January. January ndiye kuti munthu akalipire mwana ku university nzovuta. Ndiye inu munati ana 30,000 mdziko lino la Malawi Adzitenga maphunziro awo pa ngongole adzapereke zimenezo akadzamaliza sukulu. A president ndikuthokozeni chifukwa mtima umenewo mukufuna ana amphawi ataphunzira mdziko lino la Malawi. Ndimati nkuthokozeni a president chifukwa mtima wokhazikitsa bata ku dziko, mtima wokuti tidziyanjana lero zakoma. Ndapatsa moni akweni Nankhumwa, akweni mmakukondani. ndipo ndinakusowani ndagwirana nanu dzanja mtima umenewo a president inu mmafuna kuti anthu tidzikhala limodzi tidziyanjana limodzi tisamadulirane malire kuti iwe kwanu ndi uku iwe kwanu ndi uku mmalawi aliyense adzibwera nkukhala mmalawi azibusawa nkutilalikira aliyense nkukagwada nkukalapa kuti koma mbusa uja uthenga anautani kodi anauswa mukadzamva president munthu akupanga ameni kwambiri ndekuti uthenga sunamkhudze amasamvera nzake uthenga uwo ngwa uyo uthenga uyo ngwa awo wake sunatani sunabwere koma abusawo ataona pakuti mzimu wa ambuye uli pa iye anati aa uthenga uwu ngwa aliyense pano kuti mtendere ubwere mdziko a president nzofunika mwa ichi munakhazikitsa umodzi day amalawi tonse tiyanjane tidziyiwala kuti ine ngwa congress ine ngwa dpp ine ngwa utm uyo ngwa pdp Uyo ngwachani zipani zina zija udf koma mmati tonse tidzikhala limodzi ngati amalawi tikatero dziko lipita pachani kodi patsogolo mtima umenewo ndiwabwino ndipo munanena kuti tikhwimitse chitetezo mdziko a president munadzudzula pakati apo kuti mvula amadandaula aja kuti mvula ikuvuta chimanga suchita bwino enatu mmudzimu akumagwira azigogo wathu nkumawapha akuti iwowo ndi amene sakubweretsa chani kodi mvula A President nyengo zidasintha, mwachitsanzo zaka ziwiri zapitazo tidali ndi Cyclone Freddy kuno, adakokolola mbewu zonse, adaononga miyoyo ya anthu, kodi tingamati azigogo ndi amene adapangitsa zimene zija? A President mukutiphunzitsa kuti tilemekeze agogo athu, tikakondana, tikateteza ngakhale anzathu achialubino. Ndikuthokozeni mu utsogoleri wanu taona mukulimbikitsa kuti achialubino asaphedwe mdziko muno, anzathu onse amene amaphedwa mbuyomu mwaika ndondomeko zoti muwateteze asaphedwenso poti nawonso ndi amalawi ndikutetezeni kuti wamasiye wachialubino gogo ameneyo ndi mmalawi ndikuti ndikuthokozeni a president chilembwe atapita kuja ku mangalande atapita kuja ku america adakapeza zipatala zamakono Nzomvetsa chisoni tsiku la lero kuti tikumatumiza wanthu akadwala kupititsa kunja. A president tikuononga ndalama komanso zimenezo zimangofikira a ndale komanso otchuka ndi olemera. Amphawi sakwanitsa kutumiza wanthu kunja amavutika. A president tikuthokozeni kuti mu ulamuliro wanu mwakhazikitsa chipatala cha Cancer Centre ku Lilongwe. Kuti matenda akuluakulu mdziko muno adzithera mommuno, matenda akuluakulu adzilandira anthu chithandizo chokhazikika. Mulungu akudalitseni a President. Pameneponso mwaonjezera kumanga zipatala 140 zimene zithandize zing'onozing'ono mmidzimu. Panotu mavuto adakalipo. Azimayi akumayendabe mtunda wautali kuti akafike ku chipatala kuti akabereke. Wana akumavutika mwinanso Cyclone Freddy anachotsachotsa ma bridge akumazungulira azimayi kuti akafike kumeneko. Nde inu mukufuna kumanga zipatala 900 pano mwachita kale 140. Pitirizani a President chifukwa simukuthandiza wandale koma mukuthandiza munthu amene ali kumudzi cholinga moyo wake upite patsogolo. A President nkhawa yayikulu kwambiri imene chilembwe amat amadana nayo ndi njala akuluakulu adati njala nchilombo silingachione koma chimakhala m'mimba mwa munthu koma chizindikiro chake munthu suona supenya apurezidenti kwa nthawi yayitali takhala pa ukapolo wodalira ulimi womadontheza womalandira matumba awiri afetereza mumamuona mzanga maliwa kulira kuti fetereza akunenayo akunenatu matumba awiri Akunenatu thumba limodzi limene lingamuthandize munthu. Koma ndikuthokozeni kuti mwakhazikitsa ulimi wa nthirira komanso ma mega farm kuti tithane nayo njala m'dziko la Malawi. A President ma mega farm amenewa ndi amene athandize. Komanso mwayamba ndondomeko zina zimene zitati zipitirire komanso zitati tilandire ndalama zokwanira. A President umphawi m'dziko ukutha. Mwakhazikitsa kuti a Neef asamangopereka ndalama kwa anthu a ma business a kaunjika ndi zotero. Mukunena kuti a NEEF aja aziperekanso ndalama ngakhalenso kwa alimi ang'onoang'ono. A Pulezidenti ntchito imene ija ipite paliponse opanda tsankho kuti wina aliyense mdziko muno atukuke. Tikalima chakudya tonse tidzapindula. Chilembwe chimene amafuna mmoyo mwake a Pulezidenti kunali dziko lokongola limene anakaliona ku Amerika, dziko la misewu yabwino, dziko la njanje zomanyamula katundu wochuluka. Ndikuthokozeni a president mwabweretsanso njanje ku dziko la Malawi. Pitilizani, njanje imene ija ipangitsa katundu kuti tizimugula pa mtengo otani kodi? Otsika. Lero mafuta tikuwatenga ku Beira masiku 5 asanabwere mdziko muno. Lero ngakhale wig ya azimayi yeniyeniyi ikuchokera kunja kuja kuti ibwere mdziko muno. A president katundu yense tikumtenga pa mtengo odula. Nde izo zimene zidaonongeka kale nthawi ya Kamuzu, njanje ndi zina zotero, inuyo mukuti muzibwezeretse. Zikabwerera zimenezo katundu adzayamba kutsika. A President ndikuthokozeni kuti mukugula bwino mbewu kwa wanthu. Fodya amene amagulidwa one dollar, two dollar, lero mukumgula four dollars. A President pitirizani kuti anthu akhale ndi ndalama. Soya. Amene amagulidwa K80 lero akugulidwa K1500. Pitilizani, umenewo nde mzimu wa Chilembwe womenyera anthu kuti anthu athandizike moyo mwawo. A President, Chilembwe sanagawe ndalama nyumba ndi nyumba. Chilembwe sanayende nkumagawa chakudya. Chilembwe amafuna anthu amasuke. Ku Malawi kuno timadalira ulimi. Ku Malawi kuno timadalira kugulitsa mbewu pa mtengo wabwino. Ku Malawi kuno timadalira kuti wina aliyense akhale nako kake. A president mzimu wa chilembwe upitilire kukhala mwa inu kuti malawi adzasimbe lokoma ndi mawu amenewa ndikupempheni mas- ma- mawawo kuti mwayankhule amalawi onse amene akutionera komanso amene akutimva zikomo kwambiri your excellency